I nGaillimh, thug na seaimpíní reatha Baile Locha Riach aghaidh ar seaimpíní na hÉireann fiche fiche ceathair Naomh Tomás. Cuireadh stop le hiarrachtaí Naomh Tomás a seachtú craobh an chontae as a chéile a bhuachaint anuraidh. An mbeadh siad ar ais ar a seanléim arís i mbliana lena naoú craobh ó 2012 a bhuachaint? Nó an n-éireodh le Baile Locha Riach stair dá gcuid féin a bhaint amach agus a darna craobh as a chéile a bhuachaint? Mac Dara Mac Donncha i mbun tráchtaireachta.

Cuisle as féach cé chomh fada amach is a ndeachaigh sé. Á, bhí sé sin iontach ar fad, amach chomh fada sin, má choinníonn an fear eile seilbh, ar ndóigh. Conor Cooney atá ann, Conor Cooney ag tabhairt faoi agus Conor Cooney á bualadh ard, á bualadh go hard aige. Bhí an poc sleasa sin iontach. Baile Locha Riach arís. Johnny Coen fanacht taobh cheann na páirce ag buailt isteach. An cosantóir le cois ansin Shane Cooney. An t-ádh maith ag Shane. Seilbh acu arís. Éanna Burke. Ah! Lig leis go deas ó Éanna Burke. Álainn ar fad. Agus é curtha thar an trasnán ar deireadh. Farrell. Darren Farrell. Is Tomás ag teacht arís nach bhfuil cluiche ceannais caillte riamh acu anseo i nGaillimh. Ach tá an-ruathar anseo ag lántosach Bhaile Locha Riach, Anthony Burns. Seo é Anthony Burns, gabh mo leithscéal, Burns á bualadh, ah, Burns go hálainn thar an trasnán. Le caitheamh isteach anseo ag Liam Gordon, tá sin déanta aige. Is imreoirí ag sleamhnú anseo. Mar cluichí ceannais atá socraithe ar an gcéad lá de mhí na Samhna, sin a bhíonns ann. Pas deas láimhe curtha ar aghaidh. Pas le camán amach go dtí seo, seans ag Tiernan Killeen, Tiernan á bualadh agus Tiernan thar an trasnán. Áiricimid dromchla na páirce, go maith, níl mórán daoine trasna uainn anseo, mar ar ndóigh, tá, bhí sé sách fiáin nuair a bhí an aimsir go dona. Tá siad go léir, thíos fúinn san ardán anseo, Baile Locha Riach. Ah, pas gleoite trasna. Anthony Burns, sin an lántosach. Shaughnessy, Darren Shaughnessy, Shaughnessy thar an trasnán, bhí an pas go maith agus bhí an chríoch chomh maith céanna. Poc amach buailte ag Gerald Kelly. Sin bhain tríd cuma na maitheasa ar Bhaile Locha Riach ach ar ndóigh sin rud amháin faoi Naomh Tomás, ní bhíonn siad buailte riamh go mbíonn deireadh déanta ar fad. Shane Cooney anois go sciobtha. Pas deas anseo sa spás. Beirt ag teacht amach ansin. Sé Fortunes ag Victor Manso, Victor Manso ag tabhairt faoi, Victor Manso ag aimsiú an chúil, an chúilín ba cheart dom a rá, cúl scóráilte aige roimhe seo. Ceithre chúilín eatarthu mar sin. Ach sin Naomh Tomás, ní bhíonn siad buaite riamh go mbíonn deireadh déanta. Pas chuig Darragh Burke anois, Darragh Burke ag casadh thart, á bhualadh go sciopthaí agus Darragh Burke á bhualadh go cruinn agus an bhearna laghdaithe go trí. Mar sin dhá chúilín eatarthu. Slua beag ach atmaisféar iontach anseo i mBóthar na Trá. Anthony Burns isteach sa spás. Darren Shaughnessy ag teacht amach. Ó casadh álainn ó Shaughnessy tá sé taobh istigh den gcosantóir anois. Shaughnessy ag gearradh isteach i gcúl. Seans b'fhéidir ar chúl. Cúl! Cúl ag Darren Shaughnessy! Meas tú an leor é sin do Bhaile Locha Riach? Rinne sé an rud ciallmhar. Anois, an poc saor. Conor Cooney, ceithre chúilín chun deireadh, ag druidim le deireadh an chluiche. Níl aon mhaith an cúilín. Caithfidh sé tabhairt faoin gcúl. Féach ar an méid imreoirí atá idir é agus an sprioc. Tá sé cromtha. Tá sé ag bualadh, tá sé bodhar! An bhearna is lú idir na foirne! An fear ceart ag an am ceart san áit cheart. An poc amach ón gcúl báire. Agus cá bhfuil an tseilbh. An fheadóg séidte agus an fheadóg dheireanach séidte ag Liam Gordon, Baile Locha Riach, Curaidh na Gaillimhe don dara bliain as a chéile, stair bainte amach acu. Beidh siadsan i gcluiche leathcheannais na hÉireann i ndeireadh na bliana.